Seo ceist a trí, uimhir coimpléascach a iolrú faoi I, agus mar a dúirt mé cheana tá na freagraí do na ceisteanna go léir scríte amach againn anseo ar an OneNote, so is féidir leat dul tríd iad sin saghas níos moille i do am fhéin, ach just saghas chun an brí ginearálta a thabhairt daoibh. OK, so má tá, an chéad ceist, má tá Z cothrom le trí móide ceathair I, cén luach atá ag IZ, I cearnaithe Z, I ciúbaithe Z, I i gcumhacht a ceathair Z? So tá sé déanta amach agam anseo, so I fá Z, sin lúide ceathair móide trí I, I cearnaithe Z, sin lúide trí lúide ceathair I, I ciúbaithe Z, sin lúide sin ceathair lúide 3 i, agus i i gcumhacht a ceathair Z, sin 3 móide ceathair i. Léirigh na torthaí ar an léaráid Argand, so seo é, so seo é ár Z, seo é ár i Z, i cearnaithe Z, i ciúbaithe Z, agus seo é ár i i gcumhacht a ceathair Z arís. Iniúch an rud a tharlaíonn ó thaobh céimseata de, so déan imscrúdú ar cad a tharlaíonn, so what happens geometrically, nuair a iolraítear Z faoi I le IZ a fháil. So tá siad ag caint mar gheall air seo, so scríobh mé an an saghas an líne seo, okay, an dotted line anseo. Scríobh mé an líne anseo agus chuir mé isteach an ciorcal seo agus féach, ok, bogann an pointe seo, ok, tá sé garbh, níl an ciorcal seo foirfe, tá fhios agam, right? ach go garbh, bogann an pointe seo aon cheathrú chuid den ciorcal, ok, go dtí IZ. So sin an rud a tharlaíonn, déanann sé, you know, má rinne tú é sin go foirfe, má rinne tú, Má ndearna tú tomhas air seo, is féidir leat a fheiceáil gur dronuillinn atá anseo. So, tá rothlú déanta againn, rothlú 90 céim déanta againn timpeall an bunphointe. Ok? So, around an bunphointe. Seo é an bunphointe anseo, náid, náid. Ok, so sin cad a tharlaíonn ó thaobh céimseata de. So, sin ceist a dó. Iolrú faoi I. So, má iolraíonn tú uimhir faoi I, déantar rothlú 90 céim faoi an timpeall an bunphointe. Féach ar an léaráid sin. Cruthaigh gur fíor So, prove true má iolraítear I Z faoi I go bhfaigheann tú I cearnaithe Z. Ok, caithfidh mé a rá, is saghas ceist beagáinín achrannach é sin, ach déan amach é ar aon nós. So Z fá I, sin I Z. I Z fá I, sin, you know, I fá Z fá I, sin I I Z, is I cearnaithe Z. Agus is é sin, ok, so sin é an, sin é an freagra do, do cheist a trí, ok. So tá siad anseo. Ok, um, so sin ceist a trí. Um, má iolraítear I cearnaithe Z, má I gcaithfidh tú I ciúbaithe Z. Ok, so sin, sin an méid, níl mórán istigh ann. Um, scríobh síos do conclúid. Ok, so Lean mé ar aghaidh leis agus scríobh mé okay i i gcumhacht 4 Z sin Z, okay i i gcumhacht 3 fá Z sin lúide i Z, etc. So is é mo chonclúid ná nuair a iolraíonn tú uimhir coimpléascach Z faoi aon chumhacht de i, if you, when you multiply Z by any power of i, bíonn an freagra cothrom le ceann amháin de na rudaí seo a leanas, it's either, Z, IZ, lúide Z or I, lúide IZ agus tagann sé ar ais agus ar ais agus ar ais agus ar ais arís ansin, ok? So, mar shampla, seo Z, má iolraíonn tú é sin fá I, bogann tú timpeall an chiorcail 90 céim. Má iolraíonn tú é sin fá I arís, bogann tú síos arís 90 céim eile. Má iolraíonn tú é sin fá I an tríú uair, so sin I fá I fá I, Shroicheann tú an pointe seo má iolraíonn tú é sin fá I an ceathrú uair. So, mar shampla, má iolraíonn tú Z fá I i gcumhacht a ceathair I, bogann tú timpeall an ciorcail arís agus tá tú ar ais insan áit a thosnaigh tú. As seo amach, má iolraíonn tú I tú é faoi I arís, ní bhogann tú aon áit eile seachas go dtí an chéad áit a bhí againn anseo. Agus faoi I, faoi I, faoi I. So níl ach ceithre freagraí. féideartha gur féidir linn a bheith againn. OK? So, um, scríobh síos an chonclúid. So, nuair a iolraíonn tú uimhir coimpléascach faoi aon chumhacht de I, bíonn na freagraí either IZ, lúide Z, lúide IZ nó ar ais go dtí Z. Ceart dom é sin a chur ag deireadh, really. ansin dúirt sé, breac ar léaráid Argand ceathair móide 2I agus lúide I. So tá sé agam anseo. So ceathair móide 2I agus lúide I i ngorm anseo. Iolraigh lúide I fá é sin. So rinne mé é sin, lúide I fá é sin. Fuaireamar amach. So anseo, féach, tá sé agamsa, lúide 4 I, móide 2 I, but d'athraigh mé iad de bharr gur theastaigh uaim é a bheith sa foirm A móide B I, más cuimhin leat é sin ó tús an chaibidil, tá sé go maith an réaduimhir ar dtús agus ansin an uimhir coimpléascach. So, 2 lúide 4 I, sin an rud atá againn. So cuir mé anseo é, so it's móide 2 agus téigh síos go dtí lúide 4 I agus sin an áit a bhfuilimid. So céard a thugann tú faoi deara? Okay, so bhíomar ag iolrú faoi lúide I. So. féach, is féidir leat a fheiceáil go bhfuil sé sin cothrom le dul timpeall an chiorcail haon, dó, trí uair. Ok, so rothlú 270 céim, nó b'fhéidir go bhfuil tú ábalta, níos fearr ábalta a aithint go bhfuil dronuillinn istigh anseo. Ok, so má tá 360 go hiomlán sa ciorcal, tóg amach an 90 agus is féidir leat a rá go bhfuil rothlú 270 céim tar éis tarlú anseo. Ok, so tá uillinn 270 céim idir na línte.